Bliain dhíomách a bhí ann a fiche fiche cúig do mhuintir Luimnigh nuair a chuir Áth Cliath stop leo sna babhtaí ceathrú ceannais. An mbeidís ar bhóthar a leasa fiche fiche sé? Thugadar aghaidh ar Phort Láirge ag an deireadh seachtaine, foireann a d'fhulaing i gcoinne Corcaigh an tseachtain seo caite. Micheál Ó Drisleáin is Mark Foley atá i mbun tráchtaireachta.
Tá Port Láirge ag teacht arís agus tosnaithe níos fearr anseo. Dearmad déanta ag Mark Fitzgerald, bhí sé ag imirt le hOllscoil Luimnigh i rith na seachtaine. Beidh siad amuigh arís sna cluichí leathcheannais sa tseachtain atá romhainn amach. Ach gadaíocht ansan ag Luimneach agus deis cúrsaí a chothromú agus tá sé sin slánaithe go maith ag an gcaptaen Cian Lynch. Bhí beagán an iomarca spáis tugtha. Grian sna súile ar an-chuid daoine anseo ach tráthnóna álainn, a dúirt Raiftearaí an file. Anois teacht an earraigh beidh an lá ag dul chun síneadh agus beidh go deimhin deis anois an briseadh san ag Brian Lynch agus scaoilte isteach ag an bhfear lár páirce, Donncha Ó Dálaigh agus, bhuel, tá na cosantóirí ag teacht thar n-ais do Phort Láirge ansan ach arís, An pháirc bog go maith in áiteanna ansan anois. Aidan O'Connor, an ceann amach ansan, cabhair ag teastáil. Ag an deireadh an pas tomhaiste go maith go dtí Shane O'Brien agus deis aige siúd an-chomhimirt ansan ag Luimneach. Ach Port Láirge, tiocfaidh sé thar n-ais dtí an cúl báire agus go dtí Billy Nolan agus tá spás ansan ag Shane Bennett. Sliotar bailithe agus ag dul ar ruathar, fear Bhaile na Sagart, buille éirice an tseachtain seo caite aige, deis scórála, bhí deis ag an bhfear taobh leis a chuaigh ar fóraoil, ach tá sé sin slánaithe go maith ansan ag Shane Bennett. Luimneach anois. Smacht go deas ansan ag Shane O'Brien, dhá chúilín ag an lántosaí go dtí seo. Tá na cosantóirí fágtha ina dhiaidh agus deis casadh, an ceann san ag an deireadh. Tá an maor sásta. Sea, an tríú cúilín ag Shane O'Brien. Agus arís Clifford ag an deireadh. An fear leis an taithí iontach Barron ag teacht amach arís. An pas. trasna ansan agus Port Láirge diaidh ar ndiaidh ag teacht anois. Spás ag oscailt os comhair Reuben Halloran. Tá na cúilíní ar fad aimsithe ó bhuillí saora go dtí seo. Tá na cosa bainte, bhuel, níl, a deir an réiteoir. Tá anois! Agus glaodh sé sin thar n-ais ach Reuben Halloran dainséarach ansan. Fear De La Salle ag imirt go maith. Cárta taispeáinte ansan, cárta dubh taispeáinte ansan mar bhí sé sin go hana-mhídhleathach ansan. Címid arís ansan, bhí Halloran ag teacht isteach. Agus, bhuel, bhí sé curtha chun talún gan aon cheist ansan. Bhuel, tá sé sin neadaithe sa líontán ag fear Bhaile na Sagart. Ard cúl. Fuair sé cúl an tseachtain seo caite arís ó bhuille éirice. Tá an gnó déanta arís anseo tráthnóna agus, bhuel, Shane Bennett le scór cinniúnach ag teacht ag stad cinniúnach. An-bhuille agus neadaithe go snasta aige. Bhuel, cad tá rá? An cúl sin ón mbuille éirice ag Shane Bennett an difríocht go dtí seo. Tabharfaidh sé deis do Phort Láirge teacht babhta amháin eile, dá bhféadfaí an sliotar a choimeád. Ansan tá siad ag bogadh níos fearr gan aon cheist. Deis ag Calum Lyons an ceann seo tiomáinte isteach ag Lyons agus ard-scór ansan. Os cionn ceathrú uair a chloig caite ins an tarna leath, gabháil mhaith thall ansan ag Luimneach agus ag Cian Lynch, tá sé plúchta, triúr mórthimpeall, pas amach dtí Aidan O'Connor, na hiarrachtaí go léir ó bhuillí saora go dtí seo, ceann maith anois aimsithe ag Aidan O'Connor ón imirt. Ar ndóigh casfaidh siad le chéile sa chomórtas craoibhe i mí Bealtaine, tá deis ansan ag Jamie Barron, ná bí ag trácht ar thaithí tá sé ag fear an Chaisleáin Cuanaigh. An cúl sin fós an difríocht eatarthu anso i bPáirc an Bhreathnaigh. Seo arís Luimneach ag teacht, na tonnta glasa an lámh in airde ag Colm Lyons, scaoileann Gearóid Hegarty fé cheann eile, tá sé sin go snasta thar an trasnán, dhá cheann as a chéile, sin ceannaireacht agus ag an deireadh obair mhaith déanta ag Matthew Fitzgerald. Cúilín eatarthu anso i gcónaí. Seilbh anois an rud is tábhachtaí. Tá cúpla nóiméad le cur leis an tarna leath. Shane Bennett ón dtaobhlíne agus scór míorúilteach ansan ag Shane Bennett. Gan ach ceann amháin curtha ar strae ach, bhuel, nóiméad nó cúl glan eatarthu. Ceithre nóiméad mar a bhí sa chéad leath, más ea. Tá dóthain ama anso. i bPáirc an Bhreathnaigh agus deis ag Gearóid Hegarty, tá sé aige trí chúilín anois ins an tarna leath. Bhuel, fuair Nolan scór níos túisce, tá an ceann san ag taisteal agus tá sé díreach laistigh den chuaille ag fear ón Ruán Mhór agus tá ceithre chúilín anois idir na foirne, b'fhéidir cúilín an árachais ansan.